Cé thusa? Is mise Patrick. Patrick, goidé mar atá tú? Tá mé go maith. Goidé an t-am a musclaíonn tú ar maidin? Musclaím ag ceathrú go dtí a hocht, cuirim orm mo chuid éadaí, téim isteach seomra folctha, ním m'aghaidh agus cíoraim mo cheann. Goidé a itheann agus a ólann tú don bhricfeasta? Ithim calóga arbhair agus ólaim cupán tae. Agus goidé a dhéanann tú i ndiaidh an bricfeasta? Feicim na Simpsons i ndiaidh an bhricfeasta agus taitníonn sé go mór liom. Faighim mála scoile agus fágaim an teach. Goidé mar a thaistealaíonn tú ar scoil? Tá mé i mo chónaí ar an bhfoireann, mar sin taistealaím ar an bhus. Agus goidé a dhéanann tú ar scoil? Ar an Luan bíonn mata agam ar maidin. Bíonn sos agam ar 25 i ndiaidh a deich, imrímid peil sa chlós agus ithim mo lón ar 25 i ndiaidh a dó dhéag. Cad é an t-am a thagann tú abhaile ón scoil? Tagann muid abhaile ag deich i ndiaidh a ceathair, amharcaim teilifís tamall agus feicim an peil. Ansin tosaím m'obair bhaile ag a 5 a chlog. Faighim an tae ag a sé agus críochnaím an obair bhaile ag a seacht. Tugann m'athair airgead póca dúinn agus téann m'athair chuig an chlub óige. Tagann muid abhaile ag a naoi. Imrím cúpla cluichí ar an PS4.

Faighim mo mhála scoile agus fágaim an teach. Cad é mar a thaistealaíonn tú ar scoil? Tá mé i mo chónaí in Arc an Chai. An Luan, an Mháirt agus an Chéadaoin taistealaím sa charr agus an Déardaoin agus an Aoine taistealaím ar an rothar. Cad é a dhéanann tú ar scoil? Foghlaimím mo cheachtanna, bíonn sos agam ag fiche a cúig i ndiaidh a deich, imrím peil sa chlós agus ithim mo lón ag fiche a cúig i ndiaidh a deich. Cad é an t-am a thagann tú abhaile ón scoil? Tagaim abhaile ag deich i ndiaidh a ceathair. Cé a fhanann tú ansin? Ag an deireadh seachtaine ar an teilifís tamall agus feicim peil. Ansin tosaím m'obair bhaile ag a cúig a chlog. Faighim mo mhála scoile agus fágaim an teach. Cad é Cad é t-am a théann tú a luí? Téim a luí ag a haon déag. Cé thusa? Is mise David. David, cad é an t-am a mhúsclaíonn tú ar maidin. Músclaím, músclaím go luath. Ansin, cuirim orm mo chuid éadaí, téim isteach sa seomra folctha, scuabaim na fiacla, ním m'aghaidh agus cíoraim mo cheann, Cad é a itheann. sula dtéim síos staighre agus ithim Coco Pops agus ólaim cupán tae. Cad é a dhéanann tú i ndiaidh an bhricfeasta. Faighim mo mhála scoile agus fágaim an teach agus taistealaím sa charr, an scoil. Cad é a dhéanann tú ar scoil. Foghlaimím mo cheachtanna, bíonn sos agam ag 25 i ndiaidh a deich, imrím peil sa chlós, ithim mo lón ag 25 i ndiaidh a dó dhéag, taistealaím sa charr, oh no, tagaim abhaile ag deich i ndiaidh a ceathair. Cad é a dhéanann tú ansin? Amharcaim ar YouTube. Ansin tosaím m'obair bhaile ag a cúig a chlog. Faighim an tae ag a sé agus críochnaím an obair bhaile ag a seacht. Téim chuig cleachtadh peile. Tagann muid abhaile ag a naoi agus téim a luí ag a haon déag. Cé thusa? Is mise Enda. Enda, cad é an t-am a mhúsclaíonn tú ar maidin? Músclaím ag ceathrú go dtí a hocht. Ansin cuirim orm mo chuid éadaí scoile. Cuirim mo leabhar isteach sa mhála scoile, téim isteach sa seomra folctha, scuabaim na fiacla, ním m'aghaidh agus cíoraim mo cheann. Cad é a itheann agus ólann tú don bhricfeasta? Ithim arán rósta le Nutella agus ólaim cupán tae don bhricfeasta. Cad é a dhéanann tú i ndiaidh an bhricfeasta? Ligim mo scíth, faighim mo mhála scoile agus fágaim an teach. Cad é mar a thaistealaíonn tú ar scoil? Foghlaimím mo cheachtanna, bíonn sos agam ag a 25 I ndiaidh a deich imrím peil sa chlós agus ithim mo lón ag a 25 i ndiaidh a dó dhéag. Cén t-am a thagann tú abhaile ón scoil? Tagaim abhaile ag a ceathair a chlog. Cad é a dhéanann tú ansin? Amharcaim ar an teilifís tamall agus feicim. Peil Ghaelach, tosaím m'obair bhaile ag a cúig a chlog agus faighim an tae ag a sé. Críochnaím m'obair bhaile ag a seacht a chlog. Cén t-am a théann tú a luí. Téim a luí ag a haon déag. Cé thusa? Is mise Patrick. Patrick, cad é an t-am a mhúsclaíonn tú ar maidin? Músclaím ag ceathrú i ndiaidh a seacht agus éirím ag a seacht a chlog. Cad é a dhéanann tú nuair a éiríonn tú? Cuirim orm mo chuid éadaí, téim isteach sa seomra folctha, scuabaim na fiacla, ním m'aghaidh agus cíoraim mo cheann agus ithim arán rósta le im agus ólaim cupán tae le braon bainne. Aisling, Tú ar scoil? Taistealaím, Táim i mo chónaí sa Ghleann, mar sin taistealaím ar an bhus. Cad é an Cad é a dhéanann tú ar scoil? Foghlaimím ceol agus matha. Bíonn sos agam 25 i ndiaidh a, 10. Foghlaimím eolaíocht agus Béarla. Ansin ithim ceapaire, criospaí, milseáin agus úll mar lón agus foghlaimím Gaeilge. Cad é an t-am a thagann tú abhaile ón scoil? Tagaim abhaile ar an bhus ag a ceathair a chlog. Cad é a dhéanann tú ansin? Amharcaim ar an teilifís agus feicim na Simpsons.